Bi le tɛnɛndo ye marisi kalo tile mugan ni saba san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ bamakɔ news tv jabaranin filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sendirimaw kɛnɛ kan kunnafoni daminɛ na kunnafoniyaw y'a sɛbɛnciya k'a fɔ kunungo karidon n'o bɛnna marisi kalo tile mugan ni fila ma san ba fila ni mugan ni wɔɔrɔ a jirala k'a fɔ ko so bin dɔ kɛra n'o ye immeuble belebeleba dɔ ye a kɛra eh, dawudabugu la yɔrɔ min ɲɛsinnen bɛ oranzi faso kanu ma ko immeuble bin kɛra k'u to betɔnda yɛrɛ la ni o kɛra sababu yɛrɛ ka kasara caman kɛ yɔrɔ kofɔlen in na an bɛ dugawu don kɛ ala ka u fama nin ɲɔgɔnna wɛrɛ ma halisa an bɛ to ni mali kunnafoniyaw ye san bi saba ani duuru in na min bɛ ayiwa ni maaw hakili b'a la san 1991 wulikajɔba min kɛra ni awa maaw bɔnɛna a la eh, mali la yan nɔ ɔ walasa ka se ka tasibila kɛ ka ɲɛsin o maa kofɔlen ninnu ma min ye eh, jirifeere ye o taara ka bila yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko eh, carré des martyrs ni maaw eh, fatura ayiwa wulikajɔba min kɛra marisi kalo eh, 1991 a jirala k'a fɔ kunun ko karidon marisikalo tile mugan ni fila san ba fila ani e, mugan ni wɔɔrɔ awa carré des martyrs la ɲarelakaw fɛ yen nɔ awa tasibila kɛra ka ɲɛsin o fure ninnu ma ni jirifeere bilali ye o fure ninnu kan mali finitigiw ka eh, wulikajɔba dɔ kɛra min daminɛna marisikalo tile tan ni naani ka taa kuncɛ a tile mugan ni kelen na san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ les fama ni o ye an ka finitigiw ye u sera ka nin wulikajɔba in sababu la u sera ka tigɛ kɛ bamanciw dagayɔrɔ belebeleba dɔ kan min bɛ jamana tilebinyanfan fɛ awa u ma dan o ma min ye terorisiw ye n'o ye bamanciw ye maa sigiyɔrɔma bi naani u sera ka tigɛ kɛ olu la k'olu bɔ baara la a jirala k'a fɔ maa tan ni fila n'o ye otaziw olu kɔni sera ka bɔ bolo la awa jirala k'a fɔ u ka kɛlɛkɛminɛnw caman fana tɛgɛ sera ka kɛ olu la mali polisiw ka eh, ɲɛmaaba n'o ye contrôleur eh, général de police yusufu kone sibiri tɛmɛnen marisikalo tile mugan ni kelen san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ ayiwa ale ye min ye baara dɔw daminɛ n'o ye eh, ayiwa eh, sɛgɛsɛgɛliw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ min ma ko certificat interarmes kalanso min n'o ye ayiwa école nationale de police ye a baaraw sera ka kɛ yen yɔrɔ in de la nin wagati in na an bɛna an ka baaraw kuncɛ ni kɔkan kunnafoniyaw ye karidon min bɛnna marisikalo tile mugan ni fila ma san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ min ye lamerikanw ka jamana ɲɛmɔgɔ ye donald trump ale kɔni ye ladilikan di ani ka eh, waati kɛrɛnkɛrɛnnen di iran jamana ma k'a fɔ ko ɛri bi naani ani seegin ko o de bɛ iran bolo awa u ka se ka eh, yɔrɔ min bɛ n'o ye détroit eh, d'ormuz ye k'u ka a dayɛlɛ yanni awa ɛri bi naani ni seegin cɛ n'o tɛ donald trump ko ale na eh, kɛlɛ wuli tuguni eh, iran jamana kama ka kɛɲɛ ni gine konakirikaw ka eh, bataki dɔ kɔnɔna ye min eh, sɛbɛntiyara u ka parke general fɛ kunungo eh, karidon marisi kalo tile mugan ni fila san ba fila ani eh, mugan ni wɔɔrɔ a jirala k'a fɔ ko banbaanci tigilamɔgɔw caman de minɛna nin maa kofɔlen ninnu cɛla a jirala k'a fɔ ko maliyɛnw ani gineyɛnw nizeriyɛnw dɔw fo ka taga se burukinabe dɔw ma ninnu sen yera nin waleya in na tigɛ kɔni dara u kan ni k'u bila bɛrɛ la Ɲɔgɔnye belebeleba dɔ kɛra jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ hali u ka eh, finitigiw fɛnɛ olu tun bɛ a ko kɛnɛ kan kotonu jamana faransi benɛn ani cote d'ivoire u kɔni ye eh, ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛ fɛ k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka kɛ eh, jɛkulu kelen ye ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ nin ɲɔgɔnye in kɛra awa min bɛ tali kɛ faransi benɛn ani Cote d'Ivoire walasa ka se ka u kuntilennaw dɔn ani ka u kuntilennaw kɛ kelen ye. Nin de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimaw na. Aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la. Awa k'an bɛn don n'a nataw la.